Salamu alaikum an ka foli ni tanu ye a bɛ se an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ mansa in fo dan tɛ foli min na ale min ye su ko an ye ala de sɔnna ka dugu jɛ an ye n'an ye ala fo k'a barika da an b'an fa n'an baw fo ayiwa i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min laadalako la lendi o lendi o y'anw ka dɔnni kɛnɛ ye anw ka dɔnni kɛnɛ bulonna dayɛlɛlen don dɔnnikɛla den n'a ba ye mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka dɔnni kɛnɛ dayɛlɛlen don dɔnnikɛla tiɲɛtigi ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'aw ye anw ye ka dɔnnikɛla min ta dɔrɔn ayi aw kana sigasiga aw kana dute a ye samara sen fila don aw sen na aw ka boli joona joona aw ka s'o dɔnnikɛla in fɛ anw tɛ dɔnnikɛla ta ko jama b'i kɔ an tɛ dɔnnikɛla ta ko wari b'i bolo anw tɛ dɔnnikɛla ta k'i bɛ ka moto di mɔgɔw ma ayiwa k'i bɛ ka nafolomugu di mɔgɔw ma o t'a to k'anw bɛ dɔnnikɛla ta an ka emisiyɔn na anw b'a ɲɛɲini de fɔlɔ k'a ɲɛ dɔn eseke dɔnnikɛla nin a bɛ tiɲɛ kan wa a ko k'a bɛ se ka nin de kɛ eseke tiɲɛ don a bɛ se ka nin kɛ wa n'an y'o ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn tuma min an bɛ sɔrɔ ka wele bila an k'o dɔnnibaga ma an n'o bɛ baro kɛ sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen la o dɔnnibaga tiɲɛtigi dɔ o bɛ aw balimamuso ka emisiyɔn na bi n'an bɛɛ lajɛlen k'ale ma mahamadu bagayogo wadudu morikɛ

ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn an filɛbaga caman mali kɔnɔ ani mali kɔkan u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna ko walekum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu i bisimila insha allah
ok mamadu bagayogo wadudu morikɛ maɲanbugu janjigila bi an b'i ka so insha allah an bɛna baro caman kɛ dɔnni ta nasira la n'a diyara ala ye awɔ an bɛ ala fo masa min sɔnna ni nin ɲɛ ka kɛ naani ye a diyara an ye kojugu kojugu mamadu bagayogo ee ko bɛ yen nɔ bi dɛ i kelen pewu mali bɛɛ tulubara gundo tigi i kelen pewu mali bɛɛ siritigɛ fura tigi i kelen pewu mali bɛɛ nafoloko baara suko ani dugusɛjɛ cɛ san kelen san fila mhm. kalo kelen yɛrɛ se komi kalo fila ayiwa fantanya ka ban i la o dalilu bɛ cɛ kelen min bolo i kelen pewu mali bɛɛ ne yɛrɛ kɔntannen de kosɛbɛ kosɛbɛ bi ta mhm. aa an bɛ bi ta daminɛ ni an ka tulubara de ye eh. an ka tulubara duman tigi ka sigasiga bɔ tulubara ko la mhm. ayi ne yɛrɛ ko n banna tulubara tali ma mhm. dɔ delila ka ne ka magatɔ warinin waa fila a taara tulubara la a ma yeresi nka ne y'a sɔrɔ mhm. e ma ko ye dɛ

alihamudulila tulu in n ko kabi o don na ko tulu in ka lakali n ka man bon ma ah mɛ denko ni fako don o ko kɔni an bɛ ala barika da ka dɔɔni ɲɛfɔ tulu in kan tulu in cɛ b'a da a bɛ di cɛ ma tulu in bɛ di muso ma mɛ tulu in ti di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ tulu in ta ka taa kɛ ni ko wɛrɛ ye tulutigi yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye parce que hadamaden mana kɛ diɲɛ ko o ko la n'i ye dawula sɔrɔ ka manja sɔrɔ i fɛ ka i ka se yɔrɔ min na ala bɛ sɔn i bɛ se yen mais tulu in ta ka taa kɛ ko wɛrɛ ye min tɛ o ye aa an bɛ se ka danga dɔɔni don o yɔrɔ la awɔ an bɛ danga dɔɔni don o yɔrɔ la parce que hadamaden ni ala y'i bonya ni fɛn ye k'a fɔ n'i y'a di i jɔnɲɔgɔn ma k'u bɛ bonya sɔrɔ a la ka karama sɔrɔ a la aa i kan ka ala barika da o la ɔ ni min fɛnɛ ye o ta ka t'o kɛ ko wɛrɛ ye aa, i bɛ danga don o la tulu kɔni bɛ ta cɛ fɛ muso fɛ ka sɔrɔ i ma na lajɛli kɛ Parce que alhamdulila n danaya fɛn don n bolo fɛn bonyanen don mais ni filamuso ye n ɲininka a la toujours n bɛ segin a kan k'o de fɔ n b'a ɲɛfɔ a yɛrɛ bonya kosɔn inshallah
Oke nin diyara n ye nin wagati in kɔnɔna na parce que kumaw cayara tulubara ko la kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ mana tulubara publicité daminɛ n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni nka o tɛ ne tɔɔrɔ parce que ne dalen b'a la mahamadu bagayogo ka tulubara ne y'o de fɔ e min sigilen don ka kɛ kuma caman ye kuma caman in dabila e ka na tulubara in kelen ta e ka t'a lajɛ ni e y'a lajɛ a ma se bilen e ka ne wele o e b'a lakali mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna min tɛ ne ayida ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne ye nin kɛ a ma ɲa a n'a ɲuman tigi tɛ yen ayi o tɛ kelen ye taa kana tɛ cɛ kelen min ka tulubara ko la a kuma fɔli man d'a ye mais aw k'a dɔn fila ni numu cɛ sinankunya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fila bɛ ban ko dɔ ma ni numu kumana a b'a to a ta la numu bɛ ban ko dɔ ma ni fila kumana a b'a to a ta la ne yɛrɛ denkɛ ale de bɛ ne bolo donc hali n'a sɔrɔla tulubara ye fɛn dogolen don nka ne b'a bila kɛnɛ kan dɛ o de la bi mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen ka ko ayida aa i ka wadudu morikɛ ka tulubara ko ye Ayiwa a mago b'a la dɛ ne ka mahamadu bagayogo wadudu morikɛ yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔn ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na a ka baara kɛ e fɛ yalima a bɛ lajɛli de kɛ e fɛ fɔlɔ wa ou bien baara de bɛ kɛ mais lajɛli nafa dɔ de bɛ lajɛli yɛrɛ la wa alihamdulilahi rabil alamin i fila ko ɲininkali min kɛ baara ni a tagabolo don lajɛli n'i nana ni lajɛli kan ye lajɛli bɛ kɛ bon baara bɛ se ka bɔ lajɛli kɔnɔ o bɛ yen bon n'i nana de n b'a fɛ i ka ala deli yɛrɛ kɛ n ye bon ne yɛrɛ bɛ se ka lajɛli yɛrɛ fɔ i ɲɛna parce que i nana baara min na n'i ko ko ne k'a kɛ i ma lajɛli fɔ mais ne yɛrɛ kan k'a dɔn n kan k'o baara kɛ cogo di Yala n kan ka filɛli jumɛn kɛ ka sarakati jumɛn bɔ o ye lajɛli ye o sira fila de mɛ n'i nana ko ka filɛli k'i ye filɛli bɛ kɛ o mɛ ni baara bɔra a kɔnɔ i bɛ sigi ni o ye mɛ n'i nana baara yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la alihamdulila rabili alamina an bɛ baara kuma fɔ ɔ ne yɛrɛ bɛ tila k'a filɛ n'i y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ se k'i ka baara kɛ n ka filɛli kɔnɔ n ka jateminɛ kɔnɔ ko n bɛ se ka dayɛlɛ i bɛ se k'i mago sɔrɔ cogo min na o tuma ni ne y'o filɛli fɛnɛ kɛ o tuma ni min bɔra o kɔnɔ o bɛ f'i ɲɛna ka fara i ka baara musakaw kan n'a diyara ala taala ye sinɔn mɔgɔ tɛ se ka i kari mɔgɔ ka baara kan ten dɔn dɔnni kɔnɔna la k'i ma taa sira dɔ ɲini k'o dɔn i kan ka taa sira min fɛ magotigi ka mago dilanli la insha allah
Ok mahamadu bagayogo wadudu morikɛ kelen morikɛ tiɲɛtigi i kelen pe bi mali kɔnɔ ee n'an y'o ta k'a lajɛ sisan ni mɔgɔ nana n'a mago bɛ lajɛli gansan de la k'a ka ko ta fan dɔn i k'a dɔn i plasi bɛ yen nɔ i bɛ lajɛli kɛ k'a ka ko ta fan fɔ a ye n'a yɛrɛ ko yɛrɛ lajɛli bannen kɔ aaa a ka di n ye i ka ala deli kɛ donc i b'o fana kɛ ou bien ni mɔgɔ min nana ne bɛ nana i ka ni ala deli de kɛ ne ye Ne mago de bɛ nin na n'a ma lajɛli fɔ mahamadu bagayogo ayiwa a bɛ o fana k'i ye mɛ a k'a dɔn su ani tile ale bɛ ka adamadenya taasira de jate minɛ fɔlɔ ale bɛ baara kɛ n'o de ye ne tɛgɛ falen don cɛ in na n bolo falen don a la n bɛ n bolo kɔrɔta n y'a essayer k'a lajɛ n y'a sɔrɔ tiɲɛtigi don n y'a sɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ a da la a b'o de kɛ n y'a sɔrɔ a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran kira ɲɛ donc ni morikɛ bɛ siran ala ɲɛ dɔrɔn a ka ca ala fɛ a bɛ fɛn fɛn kɛ nkalon tɛ a kɔnɔna na an b'i fo mahamadu bagayogo mɛ halisa nin bɛɛ bɛ bɔ tulubara ko in de kɔnɔna na tulubara ko in de kelen bɛ kelen de wa mɛ sisan minnu bɛ kɔkan n'olu mago bɛ tulubara in na tulu in bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo min est-ce que a bɛ se ka bila ka taa d'olu ma ɛsiralamɔgɔw alihamdulilayi rabbil alamin an balima minnu bɛ kɔfɛ n'u mago bɛ tulu in na a bɛ sɔrɔ n'u yɛrɛ ka sira de ye a kɔni bɛ ne bolo yan nin nɔ ni mɔgɔ jɔra a la bɔn e b'a dɔn i yɛrɛ mɔgɔ min bɛna bɔ anw fɛ yan ka s'i ma n'o y'i dannaya mɔgɔ ye ɔ n'o kɔni sera ne ma a ka ca ala taala fɛ tulu bɛ don o bolo o de bɛ se k'a lase e ma sinon problème t'a la a bɛ ɲɛli kɛ a bɛ ɲɛli kɛ so yan cogo min na a bɛ ɲɛli kɛ tunga na ten fɛ tulu in alihamdulilahi rabili alamin suma alihamdulilahi rabili alamina Ɛɛ fɛn min don i tɛ se ka foyi fɔ a la f'i ka n'a lajɛ n'i y'a lajɛ min bɛ ka kuma tulu in kan ani tulu in bɛ mɔgɔ min yɛrɛ fana bolo o tuma i bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ sigi u ma tuma min na i y'a lajɛ tulu bɛ sugu la a ka di i cogo o cogo i bɛ taa san i b'i mu alihamudulila mɛ ne ka tulu ye tulu kɛrɛnkɛrɛnnen de ye a baaralen don cɛw ye musow ye dawula sira kan i mana kɛ diɲɛ baara o baara mɔgɔ bɛ ka bonya sɔrɔ a kɔnɔ ka karama sɔrɔ a kɔnɔ tulu min bɛ yen i tɔgɔ la n'a diyara ala taala ye nin wagati in kɔnɔna na kanubaga cɛ ni muso aw ye faamuyaliba sɔrɔ mamadu bagayoko wadudu morikɛ mayamugu janjigila ale ka tulubara ko aw ye faamuyaliba sɔrɔ a la ni ala sɔnna ma ayiwa a k'a dɔn a bɛna surprise ba kɛ aw ye ni ala sɔnna ma kalo kura inshala ne y'o de fɔ sa n ko n'anw ye dɔnnibaga ta dɔrɔn an kunnawololen de bɛ dɔnnibaga ta ayi an kunna sulen ka dɔnnibaga lakali bi sini sɔgɔma i yɛrɛ ka maloya sira fɛ i tagatɔ i ka so ayi badenya media ala ka anw n'o dɔnnibaga ala kana kɛ naani ye yarabiyama ye mamadu bagayoko wadudu morikɛ n'an bɔra i ka tulubara la wusulan dɔ b'i bolo n'an ko siritigɛla i ka siritigɛla in ale ka fisa dɛ alihamudulila donc a ka di n ye nin wagati la i ka siritigɛ wusulan in nafa an'a bɛ sɔrɔ cogo min na a ka di n ye nin wagati la i k'i da don o la k'a dɔɔni fɔ mali kɔnɔ mali kɔkan bɛɛ b'i lajɛla don

a bɛ n bolo nasi la ni ala sɔnna k'i y'a fila fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ bɔ k'i jɔ kɛnɛ kan wa i b'i tɛgɛ d'i ka ɲini fɛn kan basa o ye siri tigɛlen ka bɔ i la belebele siritigɛ wusulan bɛ n bolo a bɛ sɔrɔ

ko mɔgɔ y'i siri ye siri dɔw bi adamaden an bɛ yɔrɔ min na ko bi adamaden bɛ taama ka don fɛn kɛmɛ ni mugan na nin bɛɛ bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma i sago sɔrɔli la wa madama k'o tɔɔrɔ to yen aa i sago sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ o tuma wuli i k'i yɛrɛ ɲini kana cɛ ɲini kana muso ɲini ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ cogo di diɲɛlatigɛ tɔnin kɔnɔ ka se ka fɛn ɲɛ n yɛrɛ ye ka fɛn ɲɛ n somɔgɔw ye I y'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ n kan o tuma wuli k'o gɛlɛya ɲini ka bɔ i kan siritigɛlan kɔni a bɛ n bolo wusulan na a bɛ wusu sɔgɔmada fɛ yanni i ka bɔ ou bien n'i y'a sɔrɔ ko yɛrɛ ti foyi foyi la siritigɛlan in ta n'i tɛ ci la ala bɛ ci d'i ma min ye ci hɛrɛma fɛnɛ n'i bɛ ci fɛnɛ na n'a gɛrɛntɛlen don fo ala k'i bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ siritigɛlan sababu la alihamudulila
ok ne balimakɛ e min sigilen don wagati kɔnɔna na ko animateur ninnu y'a daminɛ tuguni ko sɔrɔ wɛrɛ t'u la ayiwa u bɛ taa dɔnnibagaw fɛ yen ka nkalonbaw tigɛ ayi ayida jɛma sen t'o la wa ne sen tɛna don o la fana ne ka baara kalan kɛ k'a ɲɛdɔn de a fɔra ɲɛna n'o ye an ka amidu jakite an kana taa dɔnnibaga ta an bɛ taa dɔnnibaga ta ka sɔrɔ cogo di an yɛrɛ t'a dɔn e bɛ t'i sigi ka nkalon fu tigɛ dɔnnibaga kan nkalon fu tigɛli nafa jumɛn b'a la nimisa ani maloya anw b'a dɔn an tɛ nimisa morikɛ min ka kuma na su ani tile na ne tilenna k'an sigi ka morikɛ nin ka fɛn kelen fɛn kelen ko fɔ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ ameriki n'a ta o fɛn taa kana t'a la i bɛ taa sɔrɔ ayida yɛrɛ b'o o de sidɔn a bɛ kuma o de kan ne balimamuso e min sigilen bɛ ko furuko gɛlɛyalen don e ma k'e tigɛra moriw la i tigɛra dɔnnibagaw la ayi i taara minnu fɛ i tigɛra o de la nin ne ma nin ma ne mago ɲa ne mago ɲabaga tɛ yen nkalon b'i da nin bɛɛ lajɛrɛlen bɛ sɔrɔ siri jugu fana fɛ parce que ni siri yɛrɛ bɛ mɔgɔ la kɛ i tɛ da mɔgɔ yɛrɛ ka kuma na wa hali kan ka taa sababu ɲuman ɲini yɔrɔ min tellement que siri in bɛ e la mm-hmm. wulili ka se i ka sababu ma o bɛɛ mm-hmm. lajɛrɛlen bɛ gɛlɛya i ma nin wagati in kɔnɔna na mm-hmm. aw minnu bɛna nin émission in lamɛn ala k'aw kɛ tulo kunnandi ye aw ka boli biribiribiri n'aw ma maɲanbugu janjigila sɔrɔ ayiwa a ye weleli kɛ a ye anw wele mm. a ye taa garantibugu terminisi la mm. station total kɛrɛfɛla la dɔrɔn aw bɛ gendarme couché jigin aw kini bolo kare a ye don kɔnɔ dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ ko bariya media mɔgɔw bɛ mini u bɛ anw yira aw la an bɛ étage sanfɛ wusulan in aw b'a sɔrɔ mm-hmm. aw bɛ tulu wɛrɛ fana sɔrɔ ayiwa n'aw b'a fɛ fana a ka ta ka taa d'aw ma aw ka so ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn mm-hmm. ayiwa problème fana t'o la n'aw ye weleli kɛ an bɛ tila ka nimero d'aw ma tulubara in bɛ ta ka taa d'aw ma f'aw sigiyɔrɔ la aw ka diɲɛnatigɛ yɛlɛmaba bɛna don a la ayiwa aw bɛna lafiya aw ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na an ka foli bɛ se tulo kunnandi bɛɛ lajɛlen ma ne ni aw ala k'an bɛɛ kɛ tulo kunnandi ala k'an fara a ka jɔni kunnandiw kan morikɛ tiɲɛtigi i kelen pewu nin wagati in kɔnɔna na an bɛ taa parce que bi sɛgɛn bɛ mɔgɔw la dɛ an y'an da don a la ka tɛmɛ nka mɔgɔw yɛrɛ ni bana baara ye mori ka ni soma ka baara min ye bi nafoloko baara yɛrɛ de y'o fɔlɔ fɔlɔ baara min yɛrɛ b'a la n'i y'i da don a la alimatɛri alimatirisi n'i famanen don i fa n'i ba neni ma baara kelen bɛ mori ni soma bolo n'i y'o fɔ dɔrɔn i fa n'i ba i b'a nenikan mɛ hali t'a kana ta ni mm-hmm. morikɛ ko ko ne bɛ se nafoloko baara la mm-hmm. alimatɛri n'i y'a fɔ dɔrɔn mm-hmm. u b'i fa neni k'i ba neni ka d'a kan dɔw yɛrɛ bɛ ne ayida wele ayida n ye n ka tɔn wari fara ɲɔgɔn kan waa kɛmɛ ka taa di morikɛ ma n k'a ka na nafoloko baara kɛ baara ma ɲa n ka wari pɛridira dɔw b'a fɔ n ka san kurukara baara wari ye n taara di somakɛ ma a ko k'a bɛ nafolo baara ka di yan nɔ tile saba kalo kelen kɔnɔna na n ka baara ma ɲa ayiwa n'i dun y'i bolo don wo kɔnɔfɛn nɔfɛ n'i ma fɛn sɔrɔ n'i bolo ɲuman bɔra o ye ala barikada ye mɛ i ma wo kɔnɔfɛn sɔrɔ i bolo tora yen nɔ aa o fana ka gɛlɛn dɛ mamadu bagayogo e dun ka nafoloko baara

nafoloko baara a tɛ n bolo jinɛ tɔgɔ la nafoloko dalu tɛ ne bolo wɔkulɔ tɔgɔ la a tɛ ne yɛrɛ bolo wari yɛlɛmali sira kan nafoloko baara bɛ ne bolo ala tɔgɔ jɛlen na kuranɛ aya la mɛ a gindo a bɛ sagajigi fin na n'i sɔnna ka jɔ a musaka kɔrɔ nasi tɛ sɛbɛn ka d'i ma ten i ka sarakati tɛ bɔ ten ne yɛrɛ bɛ duloki bɔ n kan na k'i ka ala deli kɛ ne yɛrɛ ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ saga saraka mana bɔ nasi mana d'i ma fɛn minnu kan ka fara ka wusu n'o dir'i ma n'i sera ka wusulan in wusu ka si ka nasi mu ni ne ma si ka ala deli i ka nafoloko sababu la aa nkalon ka bon n tɛ fɛ k'a tigɛ dɛ nkalon man ɲi ni ala sɔnna k'i ye ne ka eh, nafoloko baara musaka sɔrɔ k'a di ni ne y'a kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ dɛ o tuma n b'a ɲini alahu taala fɛ ni min dara a la o ka na mun na adamaden n'i nana ɲɛnamaya la i kan ka fɛn ɲini wa fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye nafolo ye dɛ a sababu sɔrɔ man di mɛ ne bɛ ala barika da n bɛ ala kira barika da a tɛ n bolo jinɛ tɔgɔ la n b'o fɔ a tɛ n bolo wɔkulɔ tɔgɔ la a bɛ yen de ala tɔgɔ la ani ala ka kuranɛ aya la mɛ a tɛ taa saraka kɔ wa o bɛɛ bɔlen kɔfɛ a tɛ taa ne yɛrɛ fana ka cɛsiri kɔ dɛ basa mori ka ca ni nasi dira a tɔ b'i ni ala cɛ ni wusulan dira a tɔ b'i ni ala cɛ mɛ ala kan ka deli de makotigi ye sufɛ ani tile fɛ makotigi ka sunɔgɔ mori ka sunɔgɔ jɔnni bɛ mako dilan a bɛ gɛlɛya dɛ alhamdulila nba n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn Ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen. Awɔ e ye ɲininkali de ye. Ok Mahamadu Bagayogo morikɛ tiɲɛtigi Wadudu morikɛ maɲanbugu janjigila sugu yɛrɛ kare fɔlɔ n'aw sera yen dɔrɔn aw ka bɔ kɔrɔka misiri n'aw sera kɔrɔka misiri la hali n'aw ye denmisɛnnin fitinin ɲininka k'a mago bɛ Mahamadu Bagayogo la Wadudu morikɛ denmisɛnnin bɛ sin k'aw tɛgɛ minɛ ka taa bila fɔ a fɛ yen nɔ ten nɔ mɔgɔ dogolen tɛ morikɛ tiɲɛtigi mɔgɔ dogolen tɛ Mahamadu Bagayogo Mais i dalen yɛrɛ don i ka tulubara la ne yɛrɛ dalen don a la i ka siritigɛlan fana i dalen don a la wa ne yɛrɛ fana dalen don a la ne bɛ se k'a seereya i kɔfɛ mais n'a ma ɲɛ a ka di ne yɛrɛ ye parce que ni ne ye dɔnnibaga ta n bɛ fɛ i ka fɛn dɔ de kɛ ne ni n ka kameramani ye taa kana t'a la o voilà donc ne bɛna na mɔgɔ tan bila ka na e fɛ yen mhm. siritigɛlan kama ka mɔgɔ tan bila ka na mhm. tulubara kama mhm. inshala nin kalo in tɛ bilen dɛ kalo kura ni ala sɔnna a ma ni jaabi min bɔr'o la aw minnu sigilen don kuma na aw bɛ jaabi mɛn ka sɔrɔ ne tɛ mamadu bagayɔgɔ tɛ mamadu bagayɔgɔ Ee kuma cayara kuma cayara mais ne y'o de fɔ ne yɛrɛ de y'a fara e tɔgɔ kan ko morikɛ tiɲɛtigi i kelen pewu donc n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ tan in i b'a tali confirmer ye bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na a ka di n ye i k'a fɔ n ɲɛna alihamdulilahi rabbil alamin ala ni ala kira ka diɲɛ ɲininen kɔfɛ an fa n'an baw ka diɲɛ Ayida n'i ko fɛn o fɛn n pɛrɛlen don k'a kɛ ala tɔgɔ la ala kira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam baasi foyi t'a la i filɛ ko min laɲini n pɛrɛlen don k'a kɛ n'ala sɔnna
n y'a mɛn o diyara n ye kojugu ni ala sɔnna a ma ne kanubaw ayida jɛma mina dati fɔ aw ɲɛna inshala mais o tɛ bi emisɔn wɛrɛ kɔnɔna na nin dɔgɔkun in na ne bɛna mɔgɔ tan min bila ka na wadudu morikɛ fɛ yen nɔ tulubara mɔgɔ tan siritigɛlan mɔgɔ tan ayiwa n'o tɛmɛna tuguni tunkarankew turu bɛ sɔrɔ ka se aw ma mais nin mɔgɔ tan in an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ bamakɔ yan nɔ ani minnu bɛ segu i bɛ dugu wɛrɛ la a ka sɔrɔ mali kɔnɔ yan donc ni aw y'o mɔgɔ mugan ta n'o tɛmɛna tunkarankew an bɛ sɔrɔ ka se aw ma nka ni an bɛna nin bɛɛ kɛ minnu bɛ mali la yan nɔ inshallah Mamadu Bagayogo Wadudu morikɛ morikɛ tiɲɛtigi wagati bolodalen nana nin cogo donc i b'i ka nɛgɛjuru sirasira fɔ an bɛ sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na inshallah n b'i fo ka kameramani fana fo k'a waleɲuman dɔn fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw taatɔ sɔrɔ n'aw sɔn n'aw jidi n'aw kɔrɔta ala kira hɔrɔma kɔsɔn alahamidu i ye adrɛsi bɛɛ fɔ ka ban n ka nimero de ye 75 75 27 27 48 48 59 59 inshallah o ye n ka orange ye i bɛ malitel kɔ i bɛ sɛti bɔ i bɛ sisi bila yen alhamdulila i bɛ sɔrɔ su ɛri o ɛri tile ɛri o ɛri n'ala sɔnna inshallah ok nin diyara n ye kojugu aw bɔra nin wagati in kɔnɔna na wadudu morikɛ mahamadu bagayogo maɲamugu janjigila sugu yɛrɛ la tɛ co ye n'aw sera maɲamugu janjigila sugu la a ye ɲininkali kɛ ko kɔrɔka misiri ni kɔrɔka misiri yirala aw la a y'a fɔ dɔrɔn ko aw mago bɛ mahamadu bagayogo wadudu morikɛ kelen na a ka ca ala fɛ mɔgɔ b'aw tɛgɛ minɛ ka taa aw bila fo a yɛrɛ ka so mɔgɔ dogolen tɛ bi ale de tun ye ne ka mɔgɔ welelen ye n ka dɔnni emisɔn kɛnɛ kan aw bɔra aw ye faamuyali caman sɔrɔ siritigɛlan kan aw ye faamuyali caman sɔrɔ tulubara kan nafoloko baara fana aw minnu tun sigalen don o la aw ye faamuyali sɔrɔ o la n'aw mago bɛ nin fɛn kofɔlen in na ayiwa n'aw ma se ka maɲamugu lasɔrɔ a b'a yɛrɛ wele walima aw b'aw senfa joona joona a bɛ taa anw jabala la garantibugu tɛriminisi la inshala morikɛ in ni ala sɔnna a ma an bɛ aw n'a ɲɛ kɛ naani ye fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛrɛlen aw balimamuso mankan tun don ayida jɛma jalo amidu jakite ale de tun bɛ n ka kamera la an ka foli bɛ s'a ma ayiwa ne ni aw a k'an bɛn dɔnnibaga wɛrɛ ka kɛnɛ kan dɔgɔkun nata ye